so eh, ndị be anyị ekele m ụnụ o igbo ya adịrị anyị mma o ọganihu ya adịrị anyị ndị Enugu anyị nọ na be ihe ọma mere unu ọkwa ụnụ sị m waa ọjị a dịka ana m awa ọjị a n'afa ndị Enugu bụ ndị igbo be anyị mana asị m bịa waa eh, ọ na-abụ akwụ danye n'uju achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo eh, ndị be anyị si na ike dị mma ịgbado ọnụ were egbu opi mana onye ga-agbado ọnụ ebe a gbuo opi a na ọ ya bụ isiokwu ee ehm, ndị be anyị tụkwara ilu si na ikpu nwere isi ụfọdụ eje na-achọgharị ebe isi ya dị maka na onye fụcha ọnụ nnụnụ na-ajụ ebe o si eri nri ịma na ya kụziri ya akụziri anyị nọrọ ebe a gụọ ekpere kpechaa nke ndị ụka o ruo ka anyị chọrọ ime nke igbo ji wee biri nke eji wee lụ nne anyị o nwere onye e jere lụ nne ya ọjị ga-abịa ebe ahụ n'ala Igbo be anyị ọ bụ eziokwu ka ọ bụ atọ ụgha o nwere onye e jere lụ nne ya ọjị Igbo ya abịa ụdị ka efukwara na-eje ọjị bụ ya bụ baịbụl ndị Igbo na-agụ ọjị na-abụ ejide ya n'aka o bute okwu ọjị Igbo be anyị asị na ebe ọbụla ọjị sere okwu na mkpịsị aka ị maa na mbọ aka adịrọ ebe ọjị sere okwu ya kpatara o ji abụ eweta ọjị eburusi okwu dị iche iche ee chairman ekelekwa m gị ọkwa Nnewi

ị ga-azụ ị ga-erekwa n'aha Chukwu oke abịa ebe ị mepere taa mụ ịbata China ejere m ebe dị iche iche mana ebe a bụ ebe mbụ m bịakwa tụọ ọnụ sị ka a yọọ Chukwu na ebe ị kpakputere n'ime ya ihe dị iche ga-adị ị na-eme ofuma mbụ mana ị ga-eme ofuma karịa maka na nke a m zọrọ ụkwụ ebe a ọzọ m ga-abịa abata n'ime ebe a a ga-ama na nwoke nọ n'ime ebe a a ga-ama na akụnụba dị n'ime ya maka na ihe m ji wee bịa nke a bụ ka m were bịa ọzọ maka na i ruo na bisi ọbụla esuru mmadụ agwa gị na ị bịa naa n'udo mgbe ị jakwa abịa ọzọ na a ga-ekwe ka ị bịa ee maka ihi ya aga m ana n'udo ka m wee bịa ọzọ fụ shọpụ a a ga na-ebute ahịa n'ime ya na-ere ahịa n'ime ya ee sampụl ọbụla pụtara ahịa Chukwu ga-emere gị buru ụzọ mara anya ruo ya before ndị ọzọ amara ya ana m arịọ chineke si o ahịa ọbụla esiri ebe a bupụ na-ana naijiria ma ọ na-ana afrịka ebe ọbụla ahịa ha na-aga ọ bụrụ na o nwere ndị iro nọ n'ụzọ ka chineke ya kpuchiere anyị ndị iro anya mgbe ahịa gị naruo ha na-emepe anya ha mepee ya biko ihe m na-arịọ Chukwu bụ na shọpụ a

mụnwazi na onwe m obi aṅụrị gbakwa m maka na agwara m ụnụ na m na-abịa na mara ebe mụ na ụnụ afụkọrịta ka ụnụ nọkọtara afọ na mụ ụnụ na airport ụnụ iri mgbe ahụ ụnụ na-egbu nke eze ụzụ amara na ọ ga-adị otu amara na unyi ele m ụdị anya aka m abụrụ na my family bịaba mana ka ọ dịba mgbe m ji abịa ọzọ maka na abịara wee fụ na enwere ịdị edi efam efam n'ebe wee na-asị chineke ya biko ya gozie mmadụ ọbụla n'ebe a enwere anya unu ji wee na iwe na-azụ ahịa chineke ya mee ya ka ọ bawanye o were ya akụ akụ ihe enwe tụkwasịra gị onye mepere shọpụ mepere ka ọ na-azụ ahịa n'ime ya chineke mee ka ahịa na-aga n'ime ya chineke mee ka ahịa na-aga n'ime ya chineke mee ka ahịa na-aga n'ime ya ọkwa mmadụ bụ ndị nwere ego maka na mmụọ a na-enwe ego ihe mmụọ na-eme bụ izipụta ego nye ndị aka dị mma ana m asị aka ọma jide akụ ọ na-aba aka ọma jide akụ ọ gazuo mba niile mana onye mba chi na-abụ jide akụ ọ tọrọ nga ọ na-akọ ọnụ ị ma na um, onye oke sensị na-etinye ego ya na Union Bank ya na o ti ya na Union Bank ebe a dị sure na ọjọọ emebi emebi ya ewepụta ya ewepụta mba mgbe ọ ya-ejezi iwere ego ya onye ọjọọ iwere ego maka ihe niile na-arụ na Union Bank bụcha agadi nwoke na agadi nwaanyị agbọghọbịa anaghị arụ ebe ahụ i ruzie ebe ahụ oru ga-egba ya debe n'okpuru o nwere ike mgbe i ji eti ego ahụ ị gbaba afọ ọnụ mechezi ọ bụrụ ị gbara afọ ọnụ ihe ebegide ikpe ka iwere ego o were ego na atụnye ụlọ ntụrụ ụlọ ukwu ya

maka na ekwu ya n'ọkụ ọ na-achaji ọ dịka moto a na-afụcha na China ebe a mgbe ị na-akọta mechin agbafe gị fịa mgbe dị sọpraịz anụ mgbe ọ na-asụ asụ ị na-akọta moto ekwufe ịnụ mgbe ọ na-asụ chineke asị m ka akụnụba si otu a gburu kpepụta nwanne anyị ya o ọ na-ararụ ụra akụnụba zutekwu ya o ọ mụrụ anya akụnụba zutekwu ya o ọ na-aga n'ụzọ akụnụba zute ya akụnụba ha abịa zute ya o zutekwa mmadụ niile nọ n'ebe a ihe niile nọ ebe obi dị mma na nwanne anyị nwoke na-emepe ebe a sị m ihe ọma mere anyị mmadụ ọbụla n'ebe a

mana buru nwa m buru lawa be bulara nne gị ọ na-anyị arụ anyị ebo gị ebo ee mma ebulie mana ịgba ha ya buru ihe a bụbụọrọ nwa m bụ na njeje nkwu ogbo sị gị na mmanya asị ebu nwana ihe n'isi a sị m ka uru anyị ka ọ garakwa enyi anyị aruo mana iru anyị gara enyi anyị aruo mana ihe kacha mkpa bụ na mmadụ agaghị erinarị anyị uru afụfụ anyị tara na anyị ga-eji aka eri uru afụfụ anyị ụmụ anyị mụrụ amụ ga-echekwa akụ niile anyị na-ata afụfụ ya maka na nke mbụ bụ ịkpata akụ nke abụọ bụ ichekwa ka ndị anyị na-akpara akụ ahụ mara uru ọ ba chineke mee ka ụmụaka anyị ga-amụ mara na afụfụ ka anyị tara kpata ego a ka ha ghara iri aghara aghara maka na e rie aghara aghara ọ na-ebute nwoke ọ na-eri arịrị ọ na-ada ọ bụrụ ihe ama were emere nwaanyị pati na China mụrụ na onye ahụ ka ya ritere maka na oriri ya bụrụ ọnụ nkabi ee otu aka a na-abụ ọtụ chineke biko na ụmụnne anyị agọzie fa bifo ha hapụ igbo be anyị bịaba na obodo anụ nwa na-asụ kwa ekwe ekwe ekwe ihe ha ji bịa na kwa ekwe ekwe ya bụ ka ha sụọ kwa ekwe ekwe ya were sụta ego eji naba anyị maka na onye igbo jere mba ihe izizi ọ na-amụ amụtakwa bụ ego ole iri ego ọ bụrụ ya bụ ihe a na-amụ bifo e were mụbazi ihe ndị ọzọ so n'elu ya chineke we narị nwere ụbọchị nke taata nwere anyị ekwu nụ nwaanyị n'ogu anyị egwu nwa nwaanyị n'ọfọ ihe a na-agọ n'ọfọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọganiru na arụ ike ihe kacha mkpa ihe ndị a niile were ịfụnanya ti n'ime ụmụaka niile a na ndị okenye nọ ebe a si ịfụnanya maka na ịfụnanya na-ebute ọganiru onye erekwana ibe ya anya ọkụ onye agbakwana ibe ya mgba onye ya na ibe ya adị na mma ya na ya dozikwa maka ọ na-aba iri n'igwe na ọ na-akakwa mma azịza dịkwa n'ukwu ara ekwekwa mgbaji ọ wụ ofu mkpụrụ azịza ka ejikwa agba ntị mmadụ ọbụla n'ebe a ya na onye ọbụla dịkwa na mma maka na anyị adị na mma na-ebute bụ ime mmebi

ka ụzọ were gaa anyị maka na ihe na-ebute ikpe na kọtụ bụ onye atụ ụgha ka eji eje kọtụ i kwuo eziokwu m kwuo eziokwu a ma eje kọtụ mana m kwube eziokwu ị tụba asị e jebe na ndị kara mara ka enyochara anyị chineke biko ka ha ghara inwe bịa besa ka ha ghara inwe bịa kwue imirikiti na ebe a bụ ndị obi eziokwu ụrụ maka o si adị obi eziokwu bụ ebe oriri na-adị obi eziokwu bụ ebe a na-eri aṅụ ebe a na-enwe ọṅụ ofu iko ka eji aṅụ ofu iko ka eji eri ọ ya ka eji enwe eji ama nwanne biko o nwekwa onye aka lara azụ a na-akatakwa otu agbakọba awa ọjị ewepụtasị ego ntu okpoki ya dị ewepụta one mụna e werekwa kwado onye a ka ọ gakwa n'ihu si ekwekwara ihe nna agọrọ ọfọ bụ mmadụ ekwekwara ka nwanne ya ka aka laa ya azụ a la-ele ya n'anya onye amụkwara nwanne ya amụ na onye na-emetara ọsụ idozieri ihu ọrụ idozieri ụzọ akwụ ya n'ọkụ ọ chajibe mana onye anyị kwere n'ọkụ o were chajibezie full onye ya ga-abịazi ka ya kwụpụzi anyị nwa kwere ya n'ọkụ anyị si chaji apụọ nọrọ aha chukwu oke abịama o

nwanne anyị nwoke si naijiria bịa gọrọ anyị ọfọ akụ na ụba ihe akụ akụ ihe enwe enwe nna tubu ugo gịnị

na onye otu ahụ n'ebe ha ya jenụzọ ana mgbe nwe ya na-azụta ee a na-ememetụrụ ụmụnna ọ bụrụ ime agaghị asa je kpata nkụ ana m ekwu okwu ụlọ mana m na-ekwu ya na olulu m ee igwe si na m ga-agọ ọfọ ndụ mana ka na anyị nọ unu bịa ee so n'ọfọ a ka m na-agọ ka ndị chọrọ ịnọ nọkarịa anyị Eh? nweta ihe a na-achọ olu olu na ị ya-anụ nwaanyị Chinese enụrụ Eh? Chineke ya-emere gị ama olu olu na ọ na baghị ya eje weta eje weta Eh? mana ihe nna anyị n'isi anyị chere niile niile n'ebe a bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike Eh? aya ya aya anyị ncha niile gafechara covid maka mgbe covid ọ dị ka a ya-anwụ anwụ mana chineke mere anyị gafesi ya Eh? a sị na mm, ihe ọma ya na-agba anyị ihu. ogologo ndụ ya na-agba anyị ihu. ahụ isi ike